non bakari kana nin fɔ dɛ parce que n'i taara sisan nɔ ko les trois grandes religions u bɛ judaïsme fɔ o ye jagoya de ye a b'a la exactement e tɛ se ka na fɔ k'a t'a la ɔ mun na e b'a fɔ k'a t'a la non n bɛ ka kuma ni i b'a dɔn ko dɔ bɛ passé société kɔnɔ an bɛɛ bɛ baara kɛ n'a ye

I jɔ sa e bɛ fɛ e bɛ e bɛ fɛ k'a fɔ ko kuranɛ de tɛ tiɲɛ ye wa ou bien e bɛ fɛ k'a fɔ diinɛ de tɛ tiɲɛ ye wa ou bien e bɛ fɛ k'a fɔ ala ko de tɛ tiɲɛ ye quoi fɛn dɔ fɔ an ɲɛna an bɛ se ka min faamu quoi. non ala ko ye tiɲɛ de ye mais mɔgɔw de nana nkalon don ala ko la ok ala ko tiɲɛ i jɔ sa sa ala ko tiɲɛ kelen i jɔ sa ala ko tiɲɛ kelen yira an na parce que e bɛ k'i bangari kuranɛ yɛrɛ la.

fɛn saba dɔrɔn de hmm. ka limaniya ni ala ye k'a fɔ ko an bɛ ɲɛnama min kɔnɔ dɛ ala de ta don ala de y'a da ala de y'an bɛɛ da k'o reconnu ala ye hmm. a filanan ka limaniya k'a fɔ ko an mana ko o ko kɛ yan diɲɛnatigɛ in kɔnɔ hmm. lahara ala bɛ taa an juger a sabanan ka baara ɲuman kɛ a banna bon sisan nɔ e ko sisan ko mɔgɔw y'u taw don don a kɔnɔ oui e m'o de fɔ exactement bon donc bon ni mɔgɔw filila o la o mɔgɔw y'u ta don don a kɔnɔ ni mɔgɔw filila o la o maintenant olu ka jugement bɛ kɛ cogo di ala b'u juger u ye min kɛ u ye ala ka kuma de falen bon donc n'u ye ala ka kuma falen ni ala y'a dɔn k'ale ka kuma bɛ se ka falen o ala yɛrɛ ko k'ale ka kuma tɛ se ka falen e bɛ mun de faamuya o la sisan nɔ non k'a fɔ ko ala ka kuma kuma ninnu faamu dɛ ala ka kuma e de m'a fɔ sisan k'u ye dɔ fara a kan maintenant e donc ça veut dire que ala ka kuma bɛ se ka falen ale dun ala dun ko k'ale ka kuma tɛ se ka falen donc maintenant e bɛ mun de fɔ ne ye o ko la sisan ok k'a fɔ ko ala ka kuma ka jusqu'à ce que o kuma falennen ka taa mɔgɔw lafili c'est que nafa tɛ ala ka kuma parce que ni ala ko k'ale ka kumakan tɛ falen o nafa kan ka kɛ de c'est à dire mɔgɔw mana kuma ko don a kɔnɔ cogo o cogo mɔgɔw tɛ fili quoi i jɔ n bɛna yɔrɔ dɔ expliquer n bɛna yɔrɔ dɔ n bɛna yɔrɔ dɔ expliquer i m'a ye fili caman de bɛ nin yɔrɔ la mɔgɔw b'a fɔ mɔgɔ caman de b'a fɔ silamɛw yɛrɛ b'a la bakari ne tɛ fɛ ka taa yɔrɔ jan quoi ne ko n ko nin e ko i ma e ko ko fili caman de bɛ nin yɔrɔ in na ni e y'o fɔ déjà mun de bɛ na ni fili ye ala kumakan falenni n bɛna n bɛna n bɛna o yɔrɔ de o de n bɛna bɛna ni yɔrɔ de fili la ye o n bɛna o yɔrɔ de la quoi i b'a dɔn mɔgɔ caman b'a fɔ ko ala ka kuma tɛ falen Ah, kuma in lam parce que min fɔra o yɔrɔ la u b'a fɔ ko kalimat olu ye kalimatu de kɛ ko ala ka kumakan ah, kalimatu tɛ ala ka kumakan ye dɛ ah. kalimatu ye ala ka danfɛn de ye. ala ka danfɛn de tɛ falen ala ye min da mɔgɔ tɛ se k'a falen quoi mais u nana kalimatu in kɔrɔ kɛ ala ka kuma ye u ti kelen ye
mais ala ko k'a ka loi fɛnɛ tɛ falen o fɛnɛ o fɛnɛ bɛ yen nɔ a ko k'a ka loi fɛnɛ tɛ falen i b'o kalan a kɔnɔ ko loi tɛ falen cogo di awɔ o bɛ kuranɛ kɔnɔ a ko ko c'est à dire ale ka loi fɛnɛ tɛ falen non kuma ne bɛ min dɔn kuranɛ kɔnɔ la tabdila li khalqillah o ye ala ka danfɛn de ye bon sisan ni ala bon ala ka danfɛn mais ala ka danfɛn tɛ falen o nafa jumɛn de bɛ anw kan sisan nɔ non o ye de mɔgɔw ka da la ko ala bɛ yen non non non ayisa olu non o tɛ se k'a jira ko ala bɛ yen nɔ i ma ah oui parce que ni e y'a essayer cogo cogo ala ka danfɛn falen n'i ko ko ala ka danfɛn n'i ko ko ala ka danfɛn tɛ falen hali mɔgɔw ye sɛw falen yan nɔ ah bon an ye sɛ kuraw dilan yan nɔ fɛn poulet de chair ni fɛn ninnu ka sɛ dilan awɔ ni bɛ awɔ ni ni b'u la kɔni

bagan c'est à dire danni danni kɛcogo yɛrɛ la n'i y'a ta k'a lajɛ i tɛ se k'o falen o i mana falen cogo o cogo a bɛ kɛ ala ka danfɛn ye nafa de t'o la quoi ça veut dire que bakari hali e ka fɛn fɛnɛ tɛ falen o parce que hali ne ye nɛgɛso dilan mɔgɔ tɛ se k'o falen o parce que o tigi bɛ taa de ka chaîne bɔ ka chaîne kura don a la donc i b'a fɔ sɛ falenna cogo min na nɛgɛso bɛ se ka falen non nɛgɛso tɛ falen Non non a tɛ falen parce que e ka kuma b'o de jira o ça veut dire que danfɛn fɛn o fɛn bɛ diɲɛ kunna a si tɛ se ka falen n'i ye fɛn dilan cogo min na ça donc parce que o b'o de jira o parce que ni Ala y'a ka sɛ dilan an ye sɛ dilan a ye a ye misi dilan an ye misi dilan i m'a ye a ye saga dilan an ye saga dilan ee a bɛ a bɛ ni a bɛ mais a bɛ dilan ni mun de ye a bɛ dilan ni sagakɔrɔ in germe dɔ de ye ni a a a fɛn dɔw de ye tu vois pour que ka saga kura dilan maintenant n'aw nana fɔ ne ɲɛna ko ala ka fɛn tɛ falen moi je comprends pas maintenant ala ka kumakan k'o tɛ falen ala ka loi o tɛ falen mais pourtant les gens arrivent à tromper d'autres personnes ni ni ala ka loi ça veut dire k'a ka kuma falenna donc maintenant e ko ko ala nana ni diinɛ pour que an ka tilen an ka nin kɛ an ka nin kɛ maintenant ni ala ka diinɛ nana n'o ma se ka mɔgɔw dɔw tilen nafa t'a la parce que n'a fɔra ko nin dabɔra tilenin de kama dɛ ale man kan ka jɛngɛ quoi ale bɛ tilenin dɔrɔn de kɛ ka taga ça c'est obligatoire mais ni ala yɛrɛ tilala ala yɛrɛ bɛ tila k'a fɔ ko mɔgɔw y'ale ka kumakan falen ça veut dire que il est faible a tɛ se ka a seko t'a la quoi non c'est pas c'est pas de faiblesse ala bɛ fɛ ka déjà déjà non mais parce que déjà jugement parce que olu ka jugement ma sɛbɛn quoi k'a fɔ ko ni fili ko ni minnu lafilila parce que i b'a dɔn ala yɛrɛ y'a fɔ ko c'est à dire ko sitanɛ bɛ fɛn cɛɲɛ mɔgɔ ɲɛkɔrɔ k'a kɛ tiɲɛ ye mɔgɔ ɲɛkɔrɔ i b'a dɔn o bɛ kuranɛ kɔnɔ unhun ko sitanɛ bɛ fɛn cɛɲɛ k'a kɛ cɛ ye tiɲɛ ye mɔgɔ ɲɛkɔrɔ ala m'o fɔ wa oui mais sitanɛ bɛ se k'o kɛ k'ala sigilen to cogo jumɛn voilà ala tɛ don o la o mais ala tɛ don o la cogo jumɛn sitanɛ ma don o la mais sitanɛ yɛrɛ ala maintenant lamɛn bakari bakari lamɛn ni ne ye fɛn dɔ ye blanc ye couleur blanche ye ne y'a kɛ jaune e ɲɛkɔrɔ ni ne y'a kɛ jaune e ɲɛkɔrɔ sa o t'a kɛlen jaune maintenant e b'a fɔ ko couleur jumɛn de don n'i y'a kɛ jaune ne ɲɛkɔrɔ b'a fɔ jaune don bon ne ko jaune don ala b'a fɔ k'ale bɛ jigi la est-ce que ala kan ka jigi la ok mun ala bɛ non non réponds à ma question non ala man ka jigin na ni y'a ye jaune na n'i y'a kɛ jaune ala man ka maintenant ni sitanɛ ye jɛman kɛ anw ɲɛkɔrɔ jaune ye n'an tugura jaune kɔ ala bɛ jigin an na mun na Mais ni sira fana yira i la sitanɛ man ka se- mais i- se mais la sira sira jira mais mais sira jirala i la cogo jumɛn sira foyi ma jira i la parce que problème min b'a la sitanɛ bɛ ala ka sira de minɛ k'a cɛɲɛ mɔgɔ ɲɛkɔrɔ pour que mɔgɔw ka tugu a kɔ ne b'o de f'i ye o. parce Ayi, que ayi. n'i y'a ye ala n lamɛn n'i y'a ye ala ko ko c'est-à-dire ko sitanɛ bɛ fɛn cɛɲɛ mɔgɔ ɲɛkɔrɔ ça veut dire que sitanɛ bɛ fɛn kɛ tiɲɛ de ye mɔgɔ ɲɛkɔrɔ o tuma o yɔrɔ la o sitanɛ mana fɛn kɛ tiɲɛ ye e ɲɛkɔrɔ o donc maintenant o yɔrɔ la e e b'a fɔ k'o ye tɛ tiɲɛ ye k'o ye nkalon ye quoi donc tiɲɛ bɛna jira e la e b'o kɛ nkalon ye
Ouais mais o sera o sera ka kɛ cogo min na i ye Ala ka sira de bila o de la sitanɛ ser'i ma mais i bɛ Ala ka sira bila cogo jumɛn Ala yɛrɛ de ko ko sitanɛ bɛ fɛn kɛ tiɲɛ ye mɔgɔ okay. ok n bɛna n bɛna n bɛna yɔrɔ expliquer Ala ka sira Ala ka sira i b'a dɔn fɔlɔ n b'i ɲininka Ala ka sira a b'a fɔ min ma ko droit chemin i b'o dɔn fɔlɔ o ye mun de ye droit chemin silamɛya yɛrɛ sigilen bɛ droit min kan n'an bɛ seli la an b'a fɔ ko ihdina siratal mustaqim Ala k'an kanda sira tilennen na o sira tilennen i b'o dɔn o ye mun de ye a bɛ kuranɛ kɔnɔ o de ye yɛrɛ de silamɛya ye o ɔ o fɔ n ɲɛna kɛ ok o droit chemin ok d'accord ni ala bɛ ala ala bɛ sira tilennen yira mɔgɔ la oui bon bon ni sitanɛ nana ala ka sira jɛngɛn jɛngɛn i ɲɛkɔrɔ k'a ta tilennen yira e la o ko de don maintenant e bɛ sira jumɛn de ta k'a ta kɛ o tilennen don e de- o de tilennen don maintenant Parce ala que- ta jɛngɛn jɛngɛnnen don maintenant e bɛ jumɛn de ta o yɔrɔ la non ala ta in tilennen don dɛ k'i to o kan de sitanɛ tɛ se i la ala de m'a fɔ ko sitanɛ b'a ka ko kɛ tiɲɛ ɲɔ- mɔgɔ ɲɛkɔrɔ donc sitanɛ bɛna a ka sira de tilen mɔgɔw ɲɛkɔrɔ mais o ala kelen donc de ko maintenant k'i ka to nin ala sira ta kan jɛngɛn jɛngɛn ɲɛkɔrɔ donc Lamɛn maintenant sa. maintenant e bɛ jumɛn de ta o la sisan e fɛnɛ ka ne lamɛn ko o ala kelen in de ko tuguni kuranɛ kɔnɔ k'i to ale ka sira tilennen kan sitanɛ tɛ se i la
bon sitanɛ tɛ se i la ale ala kelen bɛ tila ka na fɔ tuguni ko sitanɛ bɛ ci a ka kuma ko kɛ tiɲɛ ye mɔgɔw ɲɛkɔrɔ ne b'o de f'i ɲɛna o n ko ni fɛn dɔ ye jɛman ye ne ko ne ayisa ne ko n ko fɛn dɔ ye jɛm fɛn fɛn jɛman bɛ ne bolo sisan nɔ ne ka lunɛti dɔ don i ɲɛ la e ka na o fɛn jɛman lajɛ o ka kɛ bilenman ye i ɲɛkɔrɔ i y'a faamuya maintenant e b'a fɔ ko bilenman de don ne k'a fɔ n k'e tɛ lunɛti bɔ fiyewu o bɛ kɛ bilenman ye i ɲɛkɔrɔ o

ale ka jɔn ɲuman a b'a fɔ ko mɔgɔ kɛrɛnkɛrɛnnen de sira in filɛ nin ye n'i k'i to a kan sitanɛ tɛ s'i la cogo si la
an ka hakɛ to an eh, voilà an bɛ hakɛ to an ka kuma di minw yɛlɛnna olu ka foli kɛ fɔlɔ donc après eh, a bɛ continuer quoi eh, sabali yɛlɛna sabali ka micro dayɛlɛ après karamɔgɔ eh, Buba après karamɔgɔ poète sabali i folen don foli b'i ye ɔ vraiment an bɛ a ye kuma a ye kuma di n ma quoi donc komi ne ye na n yɛrɛ la bakari de ko question dɔ kun bɛ n bolo voilà n kun b'a fɛ k'a ɲininka n'a sɔrɔ n'a réponse b'a bolo quoi

an tɛ diina ni mafɛnɛ ba diina ni ne nani ka kana kana ko bɛɛ lase kɔfɛ ɛn afirikanolu a ye hakili dayɛlɛ walayi k'i jɛrɛ jira i jɛrɛ la wo le nin di ɛɛ afirika afirikanu bɛ to jɔnya nin la dɔrɔn ka to tubabolu fɛ jɔnya la ka to arabolu fana nɔfɛ jɔnya la ko tunu an tɛ hakili dayɛlɛ ani kolu mafɛnɛ han a b'i jigi la ko n'i fara ko i bɛ taa i bɛ taa baraji sɔrɔ alikiyama janama ni janama an tɛ an tɛ alikiyama ɲaɲini fɔlɔ n'i ma alikiyama sɔrɔ i tɛ ja arijinɛ sɔrɔ an ta bɛna kira wo le di an tɛ duniya sɔrɔ an tɛ arijinɛ ni sɔrɔ fana han ɛ eh, an tɛ an na duniya ɲɛnabɔ fɔlɔ
minnu ma tara diina kɔnɔ an tɛ o mafɛnɛ tubabolu

ee tuɲa tɛ nin di ee alabolu alabo arabolu nanin ne k'an mina ka k'an kɛ jɔn di jɔnya le dɔrɔn an ye heyi mɔ afirikanolu a ye hakili dayɛlɛ a ye kolu kisikisi ka kolu labɔ ka tuɲa ni wuriya labɔ ɲɔgɔn kɔnɔ kɛmɛti nani wo le la pour ka tuɲa labɔ tuɲa fɛrɛ i jɛrɛ fɛrɛ ɛɛ farafinu fɛrɛ tubabolu fɛrɛ kɛmɛti nani wo le la k'i jɛrɛ jira i jɛrɛ la an ka ka k'an jɛrɛ lɔn

Okay, vraiment foli b'i ye kosɛbɛ Buba. Ee an ka an bɛɛ ka kan han ee Gambie o Gambie kɛmɛtiw Mali kɛnɛ ee Senegal Côte d'Ivoire Burkina ee Afrique bɛɛ Congo olu yɛrɛ ta ka jugu bi kosɛbɛ ee Afrique centrale mɔgɔ ninnu olu ta ka jugu bi kosɛbɛ parce que ee kerecɛnw fana tubabuw ka diinɛ jɔlen b'olu kan bi donc farafin bɛɛ de bɛ kɛlɛ nin kɛlɛ in kɔnɔ nin kɛlɛ de bɛna frontière bɔ farafindenw bɛɛ lajɛni ni ɲɔgɔn cɛ donc a y'a ka dɔn k'a fɔ ko an bɛɛ an bɛɛ an bɛɛ bɛ kɛlɛ min na vraiment a bi a ka dɔ fara a ka courage ta a ka laseli kɛ ka ɲa kosɛbɛ denmisɛnninw ni musow ee n'olu y'a faamu ee ni n'olu y'a faamu siga t'a la ala ko a bɛ ɲɛdɔn voilà ni denmisɛnninw ni musow bɛ faamuyali kɛ dɔrɔn parce que diinɛ in yɛrɛ kɔnɔ mɔgɔ minnu tɔɲɔra a ko la olu de ye victime ye denmisɛnninw ni musow donc ni olu b'a faamu e non n'olu y'a faamu diinɛ a bɛ ban pewu donc vraiment ka foli d'i ma kosɛbɛ foli b'i ye le poète i folen don Eh, sabali an ma ɲina, an bɛ tila ka na, i ka question, an bɛ tila ka na, i ka question na, y'a mɛn. Voilà, le poète, i folen don. Et eh, Karamɔgɔ Mike, foli b'aw ye foli b'i ye simo aw yɛrɛ ye ko ye su ni tile aw bɛ laseli la aw tɛ ka ɲina aw tɛ ka sɛgɛn tiɲɛ yɛrɛ la an b'aw ko quoi an kɔni bɛ duguma tapoteli la mais n'i y'a ye ne yɛlɛnna bi Bakari in de bɛ ka ne tɔɔrɔ kosɛbɛ quoi parce que nin tɛ fɛ ka keguya yɛrɛ de quoi ale bɛ fɛ k'a fɔ ko ko ala ye ɲuman de ye quoi mais ɲuman tɛ ala la o ala de y'a fɔ ko ni i fa ani i ba n'i balimaw tɛ silamɛya la k'i k'u kɛlɛ k'i kan'u kɛ i jɛɲɔgɔnw ye ala mhm. ala sugu jumɛn de b'o fɔ n'i ma kɛ ala lalumaden mhm. ala sugu jumɛn de bɛ o fɔ o ala kelen de a modéré dɔɔni a modéré dɔɔni n'a dana ne ma n'a dana ne ma a ye nin lajigin nin ka taa nin ka taa arabu dugu de ka da yan ka taa yen an mago foyi tɛ nin na an ka ci lase quatre-vingt-quatre personnes de bɛ sanfɛla in na quoi olu ka ci la ci lamɛn quoi ala de ko ko combattez les gens qui ne croient pas à Allah et à son messager ni au jour dernier e bɛ mun yɛrɛ de ko tuguni Ni ma ni ma ni ma ni ma non cɛ ne bɛ ne bɛ jigin bɛ tapoteli kɛ quoi a sabali a y'a kɛ to d'accord n bolo bɛ dugu la ok problème problème t'a la i folen don foli b'i ye kosɛbɛ foli b'i ye ee an ka taa dɔɔni dɔɔni ee an bɛ yan bakari ɲɔgɔnnaw de kama koyi ee an bɛ yan bakari ɲɔgɔn hali n'a sɔrɔ kumakanw ee mɔgɔw t'a faamu mais ni baro bɛ kɛ basigi ni bonya kɔnɔ an bɛ yan o silamɛ silamɛ ni i prêt don i bɛ na bakari ka dɔnniya o y'a ka dɔnniya de ye wa bakari bolo ale ta in de ye tiɲɛ ye ɔ donc anw fana b'a yira de an fana ta in de ye tiɲɛ ye ɔ minnu bɛ duguma olu de bɛ a dɔn sisan k'a fɔ olu de bɛ se ka latɔmɔni kɛ laseli ninnu na donc an k'an bolo da dusu la foli bɛ kosɛbɛ le poète i folen don karamɔgɔ bakari i folen don jara

foliba b'i ye ɛ e yɛrɛ folen don mike ani ko mu muteki nin ye mɔgɔ ne ma ne kun tɛ nin dɔn dɛ mais a folen don a ka palɛtisigi la ɛ muteki bmk bmk de don bakari ɔ bmk de bmk don de don wa ah ok bmk i awɔ folen don i folenba don vraiment ee baro taabolo ka ɲi an kɔni co ɛ ɛ buba buba buba ka kuma ye tiɲɛ ye vraiment fara kuma dɔ la n'i y'i sigi ka i lajɛ k'i balimaw kuma cogo lajɛ n ko ne ko ten n ko fɛn bɛ ka mɔgɔ si jɛ quoi n'i y'a lajɛ ka yala ni i taara diɲɛ yɔrɔ bɛɛ lajɛ n'i ye Australie kɛ ka Chine kɛ ka Europe kɛ ka arabu jamana kɛ kala k'i sigi ka taa diɲɛ kɔnɔ bɔ diɲɛ farafin jamana fana bɛɛ ka fisa ni mali ye n'i y'i sigi ka farafin jamana diɲɛ jamana fan o fan ye i bɛ mali de lajɛ i bɛ mali de lajɛ mɔgɔ kalannen ba a ma arabu kalan kɛ a ma foyi kɛ ba a b'i da foro de kuranɛ nɔfɛ ee tiɲɛ don koyi a bɛ kɛ tiɲɛ koyi ale bɛ t'i sigi maa min ma kalan a ma foyi kɛ bac plus dix-huit o bɛ t'i sigi dɔ kɔrɔ k'o bɛ ka surakakan fɔ o b'i sigi k'i bolo da ko k'a bolo da kunna k'o ni ala ka so ye ee honte in ka jugu koyi hon honte in ka jugu dɛ ee a y'a dɔfolo ne don ma ɲɔgɔn na a ye taa fɛ
Foli b'i ye kosɛbɛ ok an ka foliw bɛɛ kɛ kelen kuma tɛ tigɛ o la tuguni quoi sogolon sogolon sogolon i folen don aw folen don i tulo bɛ n
na an tulo b'i la karamɔgɔ bɛɛ b'a kɛ i folen don sinbo voilà k'a bɛɛ foli sanfɛ fo duguma dakuru ɲɛ teliya la dɔrɔn ni débat tun bɛ sɛnɛ

yobɔ wa ɔ oh, an bɛ yesu de makɔnɔ na an b'a makɔnɔ na dɛ an sigilen bɛ yan nka an sigilen bɛ yesu ka kuran e, e, e, bibulu kan an sigilen b'a kan yesu ka bibulu sirilen b'an bolo ɔ oh, an bɛ yesu ka matigi ka maa dɔw de ɲini a bɛ se ka na bibulu in foni ka bɔ an bolo cogo min na karamɔgɔ kuma b'aw bolo ɛ black justice i n'a ka taa dɛ ni matigi ka maa ka taa ura solo sa salomon i ka mikoro dayɛlɛ eh. mikoro dayɛlɛ awɔ kɔrɔ b'a fɛ ka kuma fila fɔ kɔrɔ karamɔgɔ black ne tun bɛ fɛ an k'a tester fɔlɔ yanni i ka don i ka fond de valise kɔnɔ Awɔ, ne ne kun na awɔ, question test poser voilà parce que tiɲɛ na a dɔw la a dɔw tɛ chrétien ye quoi karamɔgɔ solo eh, le au nom du père du fils et du saint esprit i bɛ se k'o walawala an ye fɔlɔ yanni ni an ka karamɔgɔ ka don baro kɔnɔ wa le père le fils et le saint esprit a kɔrɔ an bɛ fɛ ko i k'o yɔrɔnin ɲɛfɔ an ye ɔ après i ni karamɔgɔ black bɛ sɔrɔ ka ka sɔrɔ ka an bɛ sɔrɔ ka ni dabɔ solasegi wɔɔrɔ
ɛɛ karamɔgɔ solo an b'i bolo au nom du père trinité du fils et du saint esprit i folen don o walawala an ye

Baasi t'aw la baasi foyi tɛ yen voilà ne tulo t'aw la kosɛbɛ a ka di ne ye ka don live kɔnɔ mais je ne bɛ ka bruit dɔrɔn de mɛn n fɛ yan mais bruit de b'e ka yɔrɔ la quoi mankan de b'e ka yɔrɔ la quoi mankan de b'e ka yɔrɔ la n'o tɛ mankan tɛ anw ka yɔrɔ la an t'a dɔn teliya bolo ma an kɔrɔkɛ ka ɲininkali i y'a mɛn yan non n ma foyi mɛn n ma foyi mɛn ne dun bɛ so kɔnɔ n tɛ mankan yɔrɔ ma yɛrɛ la yɛrɛ n bɛ so kɔnɔ de ok sisan mankan ka ɲi i tulo bɛ ne na sisan ah, awɔ n tulo b'i la ka ɲɛ sisan awɔ i folen don ok ko matigi ka duga an ye ami ami eh, kɔrɔ dugukolo ka ɲininkali gale tun ye min ye ko yanni an ka don ko fa ani den ani hakilisenu ko n'o y'a sɔrɔ k'i tun bɛ se k'o walawala kamakaw ye bi kuma daminɛ ah, kuma ye awɔ
fa ani senu ani hakilisenu
fa ni Bon. den de don dɛ ni senu tɛ dɛ fa ni den ni hakili senu hakili senu bon an b'a fɔ ni senu fana an b'a fɔ ni senu fana donc fa ye n bɛ se ka ɲɛfɔli dɔɔni kɛ komi ala y'a ɲini fɛ donc euh, fa o ye ala ye walima euh, fɛn bɛɛ daba o ye ala ye donc de eh, denkɛ o ye eh, yesu ye maintenant hakili senu walima eh, ni senu o ye ala ka sebaya ni ye donc ka kɛɲɛ ni an ka faamuyali ne ka faamuyali ye ka ɲɛsin o ma fa o ye ala ye denkɛ o ye yesu ye hakili senu o ye ala ka sebaya ni ye voilà
ok kɔrɔ dugukolo eh, je pense que eh, salomon ye jaabi dɔ fɔ i ka ɲininkali in na je sais pas ni commentaire wɛrɛ b'i bolo donc ni commentaire wɛrɛ tɛ ne bɛ continuer

donc ne b'a fɛ k'e ɲininka fɔlɔ e ye évangélique de ye wa ou bien i ye protestant ye ou bien i ye catholique de ye.
ne ye évangélique de ye. e ye évangélique de ye. awɔ donc généralement an b'a ye k'a fɔ ko eh, bibulu kɔnɔna na waati min na mhm. yesu gengenna croix kan mhm. a ye kuma dɔ fɔ kuma in a bɛ ka taa ka segin mais anw tɛ ka se ka faamuyali sɔrɔ kuma in na.

awɔ o ɲininkali in o kuma in mhm. yesu aw yɛrɛ bɛ yesu fɔ cogo min na yesu ye ala jalaki de nin yɔrɔ in na wa ou bien kuma in yɛrɛ kun ye mun ye parce que a ko ko ala y'ale to yen nɔ mon dieu pourquoi mhm. m'as-tu abandonné mun na i ye n to yen nɔ a dun fɔra ko ale de kɛra ala ka sagaden ye k'a ma jurumu la ko kɛ donc e yɛrɛ hakilila ye mun ye yesu ka nin kuma in kan k'a to croix jiri sanfɛ
ok merci ɲininkali diyara n ye Ah. bon euh, o ɲininkali kan ne bɛ se ka ne ka faamuya ye min ye ka da o kan parce que an b'a dɔn ko ala bɛ jurumu kɔniya ala tɛ jurumu fɛ wala kojugu sifa fa- fɛn o fɛn eh, ala tɛ o fɛ donc ka yesu to jiri kan eh, jurumu doni diɲɛ bɛɛ ka jurumu doni de dalen bɛ a kan jiri kan yen donc o kɛtɔla donc ala tɛ ala tɛ se ka ɲɛ jɔ o jurumu na o de kama eh, spirituellement comme ala tɛ se ka jurumu filɛ min kɛ ala ye a
kuma tigɛra dɛ ne de ka yɔrɔ don wa ou bien bɛɛ de don parce que ne tulo ti fɛn na ti fɛn na ale de don a ka réseau man ɲi awɔ
Eh, masa solomani an tulo t'i la dɛ ah, je sais pas n'o ma se ka jurumu filɛ sais pas si vous m'écoutez eh, kumakan kun tigɛra aha awɔ i bɛ se ka segin kɔfɛ dɔɔni pour que ah. an bɛ se ka faamuyali kɛ ah, d'accord an bɛ k'a fɔ n ko euh, ne ka faamuya la jurumu poids eh, dalen yesu kan donc ala ma se k'a ɲɛ jɔ o jurumu na parce que jurumu poids ka girin ala bolo donc o de kama ala ye a, a kɔ sin walima n b'a fɔ cogo di eh, eh, k'a mabɔ mais a ma yesu bila Donc, Yesu, voilà, euh, ce que je peux Donc, dire. Salomon, il mais... i yɛrɛ ka kuma na mhm. i ko ko jurumu in girinya in ko ala ma se k'a ɲɛsin yesu ma ko n'o tɛ k'a ma yesu mhm. bila bon kuma in kɔnɔna dun na yesu dun y'a kuma fɔ donc an ka mhm. ɲininkali ye mun ye k'a fɔ yesu ye nkalon de tigɛ wa ou bien ala de ye nkalon i bɛ hakɛ to hein komi i ka danaya don ah e ko ko ah, u ko ala y'a kɔ don ale la donc fila la jɔnni de ye nkalon tigɛ a dun fɔra ko yesu ma jurumu la ko kɛ non a ma jurumu a ma eh, nkalon tigɛ mhm. a ma nkalon tigɛ mais komi ne y'a fɔ kuma yesu ka kuma ninnu bɛɛ kɔrɔba de b'a la n'i ye gɛngɛ jiri in ta i b'a sɔrɔ kumakan wolonfila de bɛ yen a y'o de fɔ k'a to jiri kan donc o kumakan ninnu bɛɛ n'a a kɔrɔ de don donc euh, n'i m'a sɛgɛsɛgɛ n'i y'a ta a ka fɔli ma parce que tuma caman tun bɛ kuma parabole la a tun bɛ a ka kalan bɛɛ bɛ di talenw de ye donc c'est pourquoi ni a kumana nin cogo la i kana ta a yɛrɛ ka kuma nin ma k'i b'a a a kɔrɔ ɲini o fɛ n'i y'a ta o ma i b'a jɛ o yɔrɔ la mais i b'a ta k'a bila contexte a y'a fɔ contexte jumɛn de kɔnɔ vous comprenez donc ne ka faamuya la ka ɲɛsin o ma yesu ko ala ye contexte de expliquer ne ye ka ɲɛ quoi salomon n b'a dɔn ne k'a faamu yesu mhm.
eh, a ko ko eh, munna i ye ne bila parce que o ye ni la ko de ye mɔgɔ tun ɲɛ tɛ ala la waati n'est ce pas ale ni yesu ale ni ala de bɛ ka communiquer o waati de la est-ce que i y'a faamu donc an ka faamuya ye min ye o ye de jurumu poids giriyalen parce que diɲɛ bɛɛ ka jurumu de dara yesu kan donc ala dun ala dun fana ma ta ala tana fana dun ye jurumu ye donc c'est pourquoi ala ma se ka ɲɛ jɔ yesu la i y'a faamu o wagati la donc o de kama yesu ko ko ala mun ye mun na i ye ne bila Mhm. Munna ne fa munna i ye ne bila mhm. donc c'est ce que je peux dire euh, euh, n bɛ se ka jaabi min di o la a bɛ se ka kɛ commentateur wɛrɛ bɛ se ka dɔ fɔ ka tɛmɛ nin kan mais ne ka faamuya ye ka dan yɔrɔ min na o y'o ye
ok donc je ouais. pense que a t'i n'a fɔ k'an ka ɲɔgɔn terrasser faamuya eh, lamɛnbagaw bɛna faamuyali kɛ eh, kumasen ninnu na parce que mm -hmm. n'an y'a ye k'a fɔ ko yesu ko a ma jurumu kɛ et puis a ka kuruwa jiri la gengenni a kun b'a kalama hali sɔrɔdasiw taalen k'u bɛ taa a minɛ eh, wagati min na a ka kalanden dɔ ye npanmuru bɔ ka o sɔrɔdasi dɔ tulo tigɛ a y'o tulo ta k'o bila o nɔ na a ko ko ale ala sago de bɛ kɛ donc ça veut dire mm-hmm. que yesu tun b'a kalama k'a fɔ k'ale kan ka gengen mais saya selen a ma mm-hmm. an y'a ye k'a fɔ a ye kulekan in bɔ yan'a ni ka bɛn a ye kulekan in bɔ mm-hmm. kulekan in bɔlen kɔ donc e bɔra k'a fɔ sisan k'a fɔ ko kuma in ti ko ala de tɛ se k'a ɲɛ jɔ mɔgɔw ka jurumu kɔrɔ e ka kuma kɛra o ye k'o de la ko yesu ko ko ala mun na i ye n to yen nɔ donc toujours an bɛna segin o kuma kelen kan i ko ko yesu sara ko diɲɛnatigɛ an bɛɛ ka jurumu ka fɔ mhm. mais mun na bi bi na hali bi jurumu bɛ ka kɛ d'autant plus que ala y'a den kelen bila ka na diɲɛ na k'a fɔ ko pour que mhm. anw ka manifin anw ka jurumu ka da yesu kɔ la mais hali bi yesu taalen kɔ hali bi jurumulakow bɛ yen nɔ awɔ awɔ e bɛ se k'o kɛ mun na ala y'a den kelen bila ka na jurumu minnu lakari eh, kafari kama hali bi olu jurumulako mhm. kelen bɛ ka kɛ eh, yesu de échouéra wa ou bien ala de échouéra n'i tun bɛ se k'o yɔrɔ in walawala dɔɔnin ɔ merci bon n bɛ se ka jaabi min di o la yesu ma échoué kɛ ne ka faamu yesu ma échoué ala ala ye depuis ala ye adamaden dan a ye sagoya de to adamaden bolo choix a ko nin ye sira ye min bɛ taa Donc ala ye sagoya di adamaden dɔrɔn de ma adamaden de ma donc o choix kɔnɔ ala bɛ
salon kumakan bɛ ka tigɛ tigɛ n t'a dɔn i tulo b'an na awɔ ne tulo bi ne tulo b'aw la mais komi ko n ka kumakan bɛ ka tigɛ je sais pas c'est bon maintenant a bɛ ka tigɛ tigɛ awɔ oui maintenant c'est bon
ok n ko choix bɛ adamaden bolo ala ye mɔgɔ da ka choix to ale de bolo Ah. sira filɛ min bɛ taa halaki yɔrɔ la donc a bɛ adamaden de ma oui mhm.
awɔ tɛmɛ n'a ye ne bɛna n ka micro dayɛlɛlen to quoi parce que ne ka micro dayɛlɛ la on dirait a bɛ wusa quoi tɛmɛ n'a ye an tulo b'i la sisan ah, ok ok n bɛ segin kɔfɛ mhm. donc eh, ka kɛ n'a ka ɲininkali ye ne ko a ma n ko yesu ma échoué ala fana ma échoué mun na parce que ala ye mɔgɔ da don min na a ye sagoya di mɔgɔ ma i k'i ka i ka i ka ɲɛnatɔmɔli kɛ ka sira jira la min bɛ taa hɛra yɔrɔ la ka sira jira la min bɛ taa halaki yɔrɔ la donc sagoya bɛ adamaden de bolo i ka hɛra ɲɛnatɔmɔ walima i ka juguma ɲɛnatɔmɔ mais ala ye e, yesu ci a ka na ka na sa jurumu jurumukɛlaw bɛɛ kosɔn walima mɔgɔw bɛɛ kosɔn donc a bɛ mɔgɔ de ma sisan e ka sɔn a ma e ka da a la ni e sɔnna a ma ala bɛ e ka jurumu yafa i ma parce que sagoya bɛ e de bolo nka ni i ma sɔn a ma i na to i ka jurumu na i n'a fɔ yesu yɛrɛ y'a fɔ yahutuw ye tugun ko n'u ma sɔn ale ma k'u na sa n'u ka jurumu ye i y'a faamu donc a b'o cogo kelen na mɔgɔ mɔgɔ ni i sɔnna a ma jalaki yɔrɔ t'i la bilen k'i to diɲɛ na yan i bɛ ɲɛnamaya hɛrɛ la parce que jurumu de bɛ mɔgɔ ni ala tiɲɛ jurumu bɛ mɔgɔ ni ala fara donc n'i sɔnna a ma ala bɛ e ka jurumu yafa i ma an ye ni senu mun fɔ a daminɛ na ni senu b'i ɲɛminɛ i ka taama tilennenya la i ka taama cogo ɲuman na hali ni i filila ala yaf ala bɛ ala labɛnnen don ka yafa i ma o kɔnɔna na i y'a fɔ parce que yesu sara ka an an ye jurumu min kɛ jurumu min tɛmɛ jurumu min kɛra an bɛnbaw fɛ n'o ye adama ani hawa ye yesu sara ka o yafa o dɔrɔn tɛ an yɛrɛ bɛna jurumu min kɛ yesu bɛ o yafa ani hali an ma jurumu min kɛ fɔlɔ yesu eh, ka saraka walima a ka gengenjiri la saya a bɛ o jurumu bɛɛ yafa ala bɛ jo di an ma yesu de barika la voilà.
vraiment mm -hmm. merci parce que i yɛrɛ effort kɛ k'a kɛ mais ɲininkali ne ka ɲininkali ye mun ye c'est pas mm -hmm. i ka jaabi ma taa ne ka ɲininkali sira fɛ kosɛbɛ kosɛbɛ quoi c'est que okay. i n'a fɔ ɲininkali ye mun ye k'a fɔ ah. ko bibulu kɔnɔna na a fɔra ko Jésus est mort pour racheter nos péchés c'est-à-dire mm -hmm. a a gengenna kuruwa kan yaasa ka se k'anw ka jurumu kafari mais hali bi ale taara a bɛ san ba fila ɲɔgɔn bɔ ale taara hali bi mm-hmm. jurumu dun bɛ yen non jurumuna kow bɛ ka kɛ a fɔra ko ala mm-hmm. tellement que Dieu a tant aimé ce monde qu'il nous a envoyé son fils unique afin que mm-hmm. quiconque croit en lui ait la vie éternelle o tɛ wa Mm-hmm. donc ko tellement que ko ala kɛra diɲɛ in fɛ k'a y'a denkɛ kelen de ci anw ma ko mm-hmm. waasa mɔgɔ min mana d'ale la k'o tigi ka kɛ eh, balo banbali sɔrɔbaga ye o tɛ mm-hmm. awɔ donc mais toujours jurumu de bɛ ka kɛ sisan o alors que a fɔra ko yesu dun nana ka an ka jurumu kafari donc ala y'a den kelen bila ka na jurumu kafari min na ne ye ɲininkali de kɛ n ko ala de échouera wa ou bien jésus de échouera parce que e tɛ se ka mɔgɔ bila ka na ka na jurumu kafari la alors que o mm. kafari kɛlen kɔ hali bi o fɛn kelen bɛ ka continuer ka kɛ théoriquement n bɛna misali dɔ d'i ma a bɛ n'a fɔ mm. ne roi salomon ne bilala ka na k'e ka na eh, so nettoyer k'e ka na so nettoyer pepewu nɔgɔ foyi tɛ kɛ so kɔnɔna na e tɛ se ka kɛ mm-hmm. k'e bɛ so nettoyer dɔrɔn o yɔrɔnin kelen la dɔrɔn ko nɔgɔ ka tila ka ye so kɔnɔ o kɔrɔ ye ko nakun ma ye la quoi n m'a dɔn n'i bɛ ka kuma in faamuya ok n y'a faamu mais n bɛ i jaabi o yɔrɔ la yesu an bɛ diɲɛ de kɔnɔ yan n'est-ce pas awɔ donc yɔrɔ min nɔgɔlen don ka ban mhm. ala ko k'a bɛ yɔrɔ dɔ labɛn an bɛ taa yen n'est-ce pas yesu mhm. nana ka anw bɔ yesu bɛ na don dɔ la k'an bɔ nin diɲɛ kɔnɔ k'an bila yen
mhm. kuma tigɛra dɛ c'est vrai que diɲɛ ye ah, okay. awa a nana sisan a nana sisan c'est bon ah, ok eh, diɲɛ ani arijɛnɛ tɛ kelen ye yesu ma na hmm. ka na diɲɛ yɛlɛma k'a kɛ arijɛnɛ ye walima hmm. nankɔ ye yala i y'a faamuya hmm. nka yesu nana de ka na fɔ de ka na ka k'a yɛrɛ di ka kɛ saraka ye ni mɔgɔ min sɔnna a ka eh, ka limaniyaw la i bɛna hmm. bila yɔrɔ la yɔrɔ min bɛ yen ni tɔɔrɔ tɛ yen n'o ye lafiya yɔrɔ ye n'o ye nankɔ yɔrɔ ye hmm. voilà donc ni e min ma sɔn hmm. komi n y'a fɔ n ka kuma daminɛ na sagoya de dira bɛɛ ma ni e min ma sɔn ka tugu a la yala diɲɛ bɛ se ka yɛlɛma par exemple ni bɛɛ yɛlɛmana ka kɛ sisan kerecɛnw ye lafiya bɛ na diɲɛ kɔnɔ wala ala mako bɛ ɲɛnamaya min na o bɛ se ka sɔrɔ yan an bɛ se k'a fɔ a 90% bɛ sɔrɔ diɲɛ na salomon à vrai dire hmm. salomon à vrai dire an kɛ man di ka ɲɔgɔn faamuya ɲininkali in na quoi parce que a bɛ ka taa bolo min fɛ c'est pas que i ka jaabi cogo man di i tɛ ka ne ka question jaabi quoi karamɔgɔ black
karamɔgɔ black a ye yɔrɔ a ye yɔrɔ dɔ fɔ a ko yesu a ko yesu yesu nana a ko yesu nana ko ka n'a yɛrɛ di ko pour que ɔ anw bɛ se ka kisi u ka u ka bibulu nin kɔnɔ marc 14 42 à 43 luc 22 21

mhm. juda min y'ale janfa ka taa di mɔgɔw ma u k'a minɛ k'a faga aw bɛ k'u danga donc ka tila k'a fɔ tuguni ko jesu yesu nana ka n'a yɛrɛ di de k'a yɛrɛ faga anw ka se ka e, e, e, kisi ne ma se ka nin yɔrɔ in de faamu n'i bɛ se ka i sinsin nin yɔrɔ in kan dɛ parce que yɔrɔ caman mhm. kumana kan jesu bɛ ka juda danga min juda min kɛra sababu ye k'a janfa k'a di mɔgɔw ma n'u nana minɛ ka n'a faga ɔ o fagali kelen an ko tuguni k'a yɛrɛ de taara a yɛrɛ di ko k'a yɛrɛ faga ale dun ye dɔ danga ne ma faamuyali fimanba incohérence bi ninnu ka récitw la quoi eh, Jésus tɛ se ka kɛ k'ale nana ka na mɔgɔw ka jurumu kafari ale taalen kɔ hali bi jurumu bɛ yen nɔ c'est impossible incohérence de bi ko in kɔnɔna na quoi mais eh, roi salomon a bɛ k'i pan ɲininkali in kunna quoi e tɛ se ka kɛ k'e nakun kɛra fɛn dɔ ye e taalen kɔ hali bi o fɛn masina bɛ ka kɛ je sais pas n'a bɛ ka n faamuya a bɛ ka pan ɲininkali in jaabi direct yɛrɛ kunna parce que a jaabi direct tɛ yen nɔ quoi k'a fɔ ko yezu nana jurumu kafari kama k'a fɔ ko ale taalen kɔ hali bi jurumu na kow bɛ ka kɛ ko ala ko depuis ko tellement que diɲɛ jara ala ye a y'a den kelen bila ka na ko pour que ka na jurumuw kafari bon e min nana ala diɲɛ jara ale ala min ye a y'a den kelen de bila ka na jurumu kafari kama donc ni jurumuw ma kafari hali bi hali bi ni jurumu na kow bɛ ka kɛ ça veut dire que d'une part soit ala a échoué soit jésus a échoué c'est impossible o fɛn dɔ bɛ kɛ kun dɔ kama n'o kun ma ɲɛnabɔ dɔrɔn u b'a yira k'a nakun ma diy'a la quoi c'est comme si u b'a fɔ bamanankan na ko fɛn jumɛn nakun ye dɔnkɛ ye